ndewo ụmụ akwụkwọ anyị anyị chọrọ ile anya n'ụbọchị taa isiokwu dị mkpa ịgwa oge elekere telling time on the clock ọ dị mma na sọbjekti nke a kpọrọ matematiks a na-akụziri anyị otu esi ele oge n'asụsụ igbo anyị chọrọ ile otu esi ele oge agụkwanụ ya n'asụsụ igbo mara ya ọfụma eme ka anyị gaa n'ihu ihe ndị anyị nwere na bọọdụ ọ sị sekọnd iri isii mere otu nkeji sekọnd pụtara sekọnds otu nkeji a minute sekọnd iri isii nke pụtara bekee 60 seconds make one minute nkeji dịka anyị maara nkeji iri isii nkeji iri isii 60 minutes mere otu awa nke pụtara na 60 minutes make one hour e nwekwara awa iri abụọ na anọ mere otu ụbọchị 24 hours make one day ụbọchị asaa mere otu izu ụka Seven days make one week. Izu ụka anọ mere otu ọnwa. Four weeks make one month. Ọnwa iri na abụọ mere otu afọ. Twelve months make one year. Ihe ndị a bụcha ihe ndị anyị kwesịrị ịma n'uche anyị buru ya. Unu lee anya anyị ga-ama ihe na-akụnụ site n'otu ha si aga aka ogologo bụ aka nkeji aka nkenke bụ aka awa unu lee anya na ihe eserese n'elekere e sere anyị depụtara sị aka ogologo bụ minute hand aka nkenke bụ hour hand site n'ihe anyị sere ka anyị mara ihe na-akụ nụ dịka a- aka ogologo bụ minute hand aka nkenke bụ hour hand ọ na-ewe aka nkenke nkeji iri isii ịgba gburugburu gbazuo elekere tupu aka nkenke siri n'otu akara banye n'ọzọ ọ na-ewekwanụ nkeji ise tupu aka ogologo siri na otu aka banye n'ọzọ what do i mean it takes one hour for short hand to move from one number on the clock to the other that is to clock an hour and then it takes five minutes for long hand to move from one number to the other and then it takes 60 minutes of this long hand to go around the clock in order to clock an hour dịka e kwuru na mbụ na aka ogologo bụ minute hand aka nkenke bụ hour hand or hour hand site n'ihe anyị kwuru mgbe aka ogologo nọ na akara iri na abụọ aka nkenke nọ n'otu akara ọ na-egosi na ọ kụọla elekere otu awa ka anyị lee Chetakwa na mgbe aka ogologo nọ n'akara iri na abụọ, aka nkenke nọ n'aka otu akara, ọ na-egosi na ọ kụọla elekere otu awa. Site n'ihe anyị kwuru, ka anyị mara ihe na-akụnụ. Ihe ọ pụtara na ihe na-akụnụ wụ ọ kụọla elekere asatọ nke ụtụtụ maọbụ nke abalị. Dịka anyị kwuru site na ọmụmaatụ anyị chọrọ inye, ma ọ bụrụ na aka nkeji agafeela akara otu awa nke wụ akara iri na abụọ that is when the minute hand is past anyị kwuru na ọ na-ewe aka nkeji nkeji iri e, nkeji ise isi na otu akara banye n'ọzọ isi na otu akara banye n'ọzọ meaning that it takes 5 minutes for long hand or minute hand to move from one number to the other, from 12 to 1, 1 to 2, as it moves until it goes around the clock, to clock an hour. Ka anyị mara ihe na-akụnụ ọ dị mma unu lee anya aka nkeji na ha agbada o sila na akara abụọ banye na akara nke atọ ka anyị mara ihe na-akụnụ site na ịma ise ise anyị ga-agụkọkwa ya sitekwa na otu o si ama ise iri iri na ise nke pụtara na nkeji iri na ise na ebe a nkeji iri na ise ka o ji wee gafee elekere asatọ hmm. anyị abịalanụ nke a kpọrọ etiti etiti elekere half past agụkọ ya ọnụ ka anyị mara mgbe aka nkeji ruziri bịa nọdụ na akara isii mgbe a wụ mgbe a ga-asị na o ruola n'ọkara ọkara pụtara na bekee half past ọ dị otu a ihe a ga-asị wụ na o jirila ịma ya ise ise ihe ọ pụtara bụ ise iri iri na ise iri abụọ iri abụọ na ise iri atọ o jirila nkeji iri atọ wee gafee elekere asatọ ma nke kacha mma ikwu dị mma na ntị wụ na o jirila ọkara wee gafee elekere asatọ nke ụtụtụ maọbụ nke abalị ka anyị marazienụ mgbe aka nkeji ga-agafe ọkara chụwazie otu awa mgbe aka nkeji na-achụ otu awa kedu otu anyị ga-esi agụta ịgụ oge n'elekere a unu lee anya unu ga-ahụ na nkeji na-achọ ịkụ otu awa nkeji nọ na akara asatọ anyị ga-esite na akara iri na abụọ were maa ya ise ise nata azụ chetakwa na anyị sị na ọ na-ewe nkeji ise aka nkeji isi na otu akara banye n'ọzọ isi n'otu akara banye n'ọzọ mana anyị ga-esi na akara iri na abụọ wee gụrụ ya bịawa azụ 5 5 5 5 5 na bekee ka anyị gụrụ ya n'Igbo ise ise ise ise chetakwa na anyị na-akantụ ya in 5 dịka ndị bekee kpọrọ ya ise iri iri na ise iri abụọ ya bụ na o ji nkeji iri abụọ ga ịkụ elekere itoolu chetakwa na ọ na-aga ịkụ elekere n'ihi na ọ gafeela elekere asatọ ugbu a ọ na-achọ ịkụ elekere itoolu nkeji ole ka ọ chọrọ iji akụ elekere itoolu nkeji iri abụọ nkeji iri abụọ it is 20 minutes to 9 o'clock. Kedụkwanụ maka mgbe nkeji a bịa bịa gatụkwuo elu ka anyị mara ihe ọ wụ sitakwa na ịma ise ise na ịbịa n'azụ ka anyị mara azụ bịawa ise iri iri na ise ya bụ na nkeji iri na ise ka o ji na-achọ ịkụ elekere itoolu nke ụtụtụ maọbụ nke abalị na mmechi dịka anyị mụtara ịgụ oge elekere elekere clock anyị ma anyị mụtara na aka nkeji wụ minute hand na ọ na-ewekwa ya nkeji iri isii ịgbazu elekere wee mee otu awa nke pụtara na bekee The long hand is a minute hand, and it takes 60 minutes for the long hand to go round the clock before clocking an hour. Aka nkenke wụ the hour hand. Ọ na-ewekwa ya awa iri abụọ na anọ ịgbazu elekere gburugburu n'ụbọchị iji wee mee otu ụbọchị that it takes the short hand 24 hours to go around the clock na to make one day e nwere elekere nke dabara n'ụtụtụ nwee nke dabara n'ehihie nwee nke dabara n'abalị a na-enwe aga ịgụ ya mgbe nkeji gafere akara iri na abụọ n'ihi na akara iri na abụọ wụ mgbe Ọ na-akụ otu awa, elekere otu awa. Mgbe aka nkeji gafere ya, ya bụ na abanyela ngafe nke a kpọrọ bekee past. Mgbe o ruru n'etiti rute na akara nke a kpọrọ akara nke isii, a sị na o ruola ọkara half past. Mgbe ọ nọ na 3 maọbụ 9 akara atọ maọbụ itoolu, ya bụ na ọ nọ na nkeji iri na ise wee gafee or nkeji iri na ise wee na-achụ elekere otu awa chetakwanụ na ịgwa elekere bụ ihe dị mfe ọ wụghị ihe tara akpụ ka ọ dịbazie n'ụbọchị ọzọ gịnị ka unu ga-asị onwe unu emeela